Hey, hello.
Hello?
Maju, mukuti bwanji?
Bambo, ndifuna ndikusanzikeni. Ndikupita ku workshop ndikakhalako 5 days. Maju, please, please. Tisapange zonena kuti tiziuzana zinthu zonena kuti zodabwisa ngati zimenezozo. Mwamva eti, it doesn't make sense. There is no way you can say kunena kuti mukupita ku workshop, workshop yanji? Eh? Inuyo mumagwira ntchito ku company ya za construction kuja, mumangopanga zokolopa. basi mmakolopa matoileti mmaofesi mwa mabwana mkolido panja kusesa chani zimenezo zomwe mmapanga inuyo you, you want to tell me kuti zimenezozo mpakana zikufunikanso pakana workshop eh? and not only workshop koma workshop ya 5 days no afuna akakuuzeni ma skills yanji eh? no please ngati zili zimenezo inuyo mukanangonena kuti mukufuna mupite kwina mukapange zofuna zanu musanamiziye workshop ayi kuntchito kwanu kuja sangapange workshop ya anthu okolopa pakana 5 days no way maju workshop imene mukunenayi ndi workshop yanji kuntchito kwathu akonza workshop ndiye ndikufuna mudziwe palibenso chomwe mungapange ulendo wanga ndakonza kale okay okay maju please mundiyankhe funso ilili eti ndingofuna mundiyankhe maju inuyo vuto lanu ndi chani whats got into you eh? mwa inuyo mwalowa chani ine i don't want to- kuti zinthu tizikhala mokhala ngati mokakamizana motani ine i don't want that please help me understand mukuti vuto lanu ndi chani chimene chakulowani ndi chani maju eh? kwa miyezi iwiri yomweyi mwasinthiratu completely junior simufuna muzimuona amandiuza zana ati kaya anakuuzani kuti mumperekeze kaya kuti munakana anakuuzani mumphikire chakuti munakana zambirimbiri mukukana koma junior ndi munthu mmodzi amene inuyo mmagwirizana naye pa nthawi imene ine ndinali obalalika junior mmagwirizana naye kwambiri from nowhere miyezi iwiri iyi mwasinthiratu ine simufuna kumandiphikira simufuna kundichapira simufuna kundipangira china chilichonse and apapa mukulankhula zonena kunena kuti mukupita ku workshop workshop ya 5 days and mukundiuza malo mondipempha kuti mufuna mupite mukundiuza mwa ulamuliro wanu kuti there is nothing i can do maju what's wrong with you ndalakwisa chani ineyo from nowhere kuti mwapezeka mwasintha choncho and above all mukudana ndi junior junior ndi mwana sizikumukhuza zimene inuyo mwina mukuganiza kuti ndi zifukwa zake junior walakwa chani maju ku workshop kumeneku tandiuzeni bwino bwino vuto lanu ndi chani bambo si nthawi ya mafunso ndimangofuna mudziwe kuti ndikuchoka sikuti ndimayimba kuti ndikupempheni ayi ulendowo ndi wanga ndikuchoka basi
okay okay maju it's okay inuyo pangani zimene mukuona kuti zikusangalasani mwamva eti chifukwa olo ndilankhule sizigwira malo monena kuti mundisanzike kuti abambo ndimafuna ndikanapita ku workshop pali workshop yakuti yakuti simunandiuze mwabwera ndi mphamvu zanu mukuti mukungondiziwisa osati kundipemphayi kuti there is nothing i can do mawu amenewa andiwawa kwambiri i don't know kuti i don't know kuti am i still your husband am i still someone you can respect i don't know so mwanena kuti mukupita and there is nothing i can do pachifukwa chimene chocho ineyo kulankhula kundivuta now kupita kwanu kumenekoko mukupita ndi mphamvu zanu china chilichonse chimene chikachitike kumeneko ine chisazatani chisazandikhuze inuyo pangani zimene inuyo mukutani mukufuna ya juniornso ndimuuza kunena kuti amayi ako akupita ku workshop sanasanzike akupita ndi mphamvu zawo muzatipeza kaya mukatha mwezi kaya mukatha chaka is okay chifukwa ine ndikuziwa kuti imeneyo si workshop chilipo chimene chocho so go and do whatever you want kapangeni zimenezozo muzatipeza and whatever happens kumenekoko ife zisazatani zisazatikhuze ya apapa junior ndimuziwisaso zimenezi bambo nkhani ndi imeneyo ine ndikupita workshop mufune musafune chabwino muyende bwino ndipo ndimakukondani chifukwa mulungu anatikonda ngakhale tinali anthu osokonekera koma anatikondabe inenso ndakukondani pitani muyende bwino i love you so much bye bye
koma ineyo ndampasa malangizo owonesesa kuti abwere mochedwa koma sinamuuze kuti atenge makiyi ayi watengeranji makiyi ine ndimati apa tikhala ndi nthawi yokwanira 2 hours yabwino koma mm, zikuonesa kuti zitha kukanikanso nanga watenga bwanji makiyi ngati kuti nyumbayi ndi yake koma inu zomwe amapanga junior anyway sister sisavuti tiyeni tikhale ndi nthawi yabwino ndipo timasuke chifukwa ndamuuza ndithu kuti abwere kuno after 3 hours

okay nde apa tikambirane za serious takumana anthu amene tili ndi same need ine ndikusowa banja inunso mukusowa banja titani
surprise abusa ndabwera kumsika kuja somba ndagula ndipo ndamvera malamulo onse iwe junior ukati surprise ukutanthauza chani ukuona ngati kubwera msanga chonchi ndi zinthu zabwino ndakuuza kuti ubwere 12 bwanji sunabwere 12 abusa inetu ndasunga malamulo onse apapa munati ndibwere kuno 12 nde apa nthawi ndi bwanji panopa
apa nthawi ndi 14 past 10 waona sunabwere nthawi imene ndakuuza ndimati ubwere 12 kuno abusa mwanena kuti ndibwere kuno 12 sono ineyo ndabwera 14 past 10 meaning kuti ndachedwa ndi 2 minutes ndimafunika ndibwere msanga kwambiri junior koma masamu umadziwa iweyo

munganati ndibwere kuno 12 kolokolo past 12 bola koma munangoti ndibwere kuno 12 nde ine ndabwera itadusa 12 minutes past 12 which means ndine osunga nthawi nsomba ndi izi chilichonse chatheka ayiso nkhani si imeneyo okay nanga ndinakamba zokuti ukadikire kaye aliyense akagule kenako iwe ugule zakhala bwanji abusa panalibenso kudikira chifukwa amene akugulitsawo akuyenda nazo nsombazo nde ndakumana nawo pa nsewu tinali awiri basi ine ogula iwo ogulitsa etu okay tipange chonchi undiyankhe funso ili abusa tadikirani kaye tisachuluse zokamba pamene zinthu zina sizili bwino bwanji sisitawa atuluke kaye azipita chifukwa sizoona kuti tizilimbana ndi za nsomba ndi nthawi yobwerera pamene ena sanavale moyenera pobwera kuno kwa abusa anti anti bwanji muzipita kwanu inetu ndinadziwa kale kuti the devil is a liar ndinadziwa kale kuti inuyo mubwera nde ndinatenga makiyi kuti chiseko chisatsekedwe ayi sono tulukani muzipita junior iwe kumafuna uzikhala ndi ulamuliro pa khomo pano umatenga makiyi bwanji osandiuza zimenezo ndi zachibwana mawa ndikakusiya kwanu ndipo ndipereka chifukwa chomveka bwino kuti umasunga makiyi ngati nyumba iyi ndi yako abusa mlandu umenewo simungawine chifukwa ineyo ndidzanena zifukwa zonse kuti makiyi ndinasunga chifukwa kumabwera atsikana osadziwika bwino mukuona bwanji inuyo iyi koma mwanayo ndizunze basi nkhani imeneyo yatha ndikupita ndikagona chabwino abusa kagoneni koma ineyo pemphero langa ndi lomwe lija kuti chaka chino atumiki onse achinyengo mu mpingo wathu aonekera poyera junior ndakuuza kuti zimenezo ayi ineyo ndi akulu a mpingo onse tili bwinobwino nde usiye mapemphero akowo abusa baibulo likuti pempherani kosalekeza nde inuyo mukuti ndisiye kupemphera no ndipo mawa ndikhala pa fasting ndipo ndili nazo serious zimenezi mu mpingo wa mulungu simopangiramo masewera ayi anyway kagoneni abusa